o AMC international filɛbagaw burukina kɔnɔ burukina kɔ kan foli tanu waleɲumandɔn o talen don k'aw bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ yan kuma aw minnu sigilen don ka aw ɲamada AMC international fɛ an b'a fɔ ko aw bisimila aw danga na an ka kunnafoli kɛnɛ kɔnɔ alhamdulilayi rabili alamin an ka bi ka kunnafoli o bi tali kɛ furakɛla belebeleba dɔ la ni o b'o wele ko tibizanga mais tibizanga a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de ko abudulayi sawadogo abudulayi sawadogo nin ye baarakɛla ye baarakɛla min don kɛrɛnkɛrɛnyana a bɛ furakɛliw de kɛ furakɛliw bɛ kɛ ni système jumɛn ye walima furakɛliw bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na a bɛ furakɛliw kɛ ni farafin fila gɛrɛgɛrɛw ye n'o ye an ka yiri yɛrɛ yɛrɛ a b'o de bɔ k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ni ka mɔgɔw furakɛ n'a ye Wa alihamdulila rabili alamina kɔmi an ye a tɔgɔ sɔrɔ ka mɛn kosɛbɛ AMC international wulila ne ka taa se a fɛ yen nɔ k'a ɲininka a ka baara ta cogo la tibizanga a ye walawalali caman di a ka baaraw sira fɛ wa baaraw bɛ tali kɛ tali cogo minnu na a yɛrɛ ye camanba fɔ o la wa kɛrɛnkɛrɛnyana a y'a jira k'a fɔ nin baara minnu ale b'a kɛra ale bɛ banabaatɔ camanba de furakɛ o la o banabaatɔ camanba furakɛli fana na kɛrɛnkɛrɛnyana a y'a jira k'a fɔ ko ko sumaya ninnu a ka teli k'olu furakɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa ka taa se hali fièvre typhoïde ninnu ma a b'olu camanba furakɛ o walima bana sidɔnbali caman bɛ yen a bɛ nin tilankɛ bɛɛ lajɛlen furakɛ wa analysew fana caman b'a la bi sɔrɔ a ka bana furakɛli sira fɛ ka sabu kɛ ni i nana ni bana dɔw ye n'a sɔrɔ ni gɛlɛya b'a la a b'i bila i ka taa examenw kɛ examen mana kɛ ka ban ni i segila ka na a ka ca la fɛ a bɛ ɲɛ sɔrɔ i ka bana furakɛli la wala alihamdulila an ye ja min sɔrɔ ka bɔ a yɛrɛ yɔrɔ a ka dakuruɲa fila la ne ni aw an ka jɛ an ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ inshallah ne tɔgɔ
A bɛ sɔrɔ dɔgɔ ahamdulila kɔmi an bɛ to tɔgɔ dɔ mɛn k kaa fɔ ko ti ta dɔn e yɛrɛ de ye ti bɛ jɔn de ye ne de ye tizanka ye bo yan bɛɛ ko tibiz ɔ tizka ye a nana mɛ cogo jumɛn de la ese bɛ se ka dɔn fɔ an ye tibiz ni sira fɛ wa
baasi foyi taara bɔn de bi min na bɛ ka dizsɛnɛ depuis ne ye kalan bila bon n kun bɛ tugu n kɔrɔcɛ de kɔ an bɛ fura baara nin kɛ ne kɔrɔcɛ de kun bɛ fura baara nin kɛ n bɛ umari alaji umari ale de bɛ fura baara nin kɛ bon depuis ne ye kalan bila ne tugura ale de kɔ an bɛ taa abidjan an bɛ voyagew kɛ quoi an bɛ taa mali la donc deux mille trois an taara sigi wagadugu voilà actuellement yɛrɛ ale yɛrɛ sigin no Wagadugu bon initiative min bɔra ale la Tibizanga nin ale de ye tɔgɔ in da la voilà mais comme ne kɔrɔcɛ don c'est la famille voilà donc ne fana ye baara in ta n bi o cadre de kɔnɔ hali bi ɔhɔn
o la Tibizanga an y'a mɛn k'a fɔ ko a bɛ furakɛli camanba kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana Burukina Faso Bobo Dioulasso yan a tɔgɔ yɛrɛ fana ye jamana caman sɔrɔ ni a ka furakɛliw ye mais a ka furakɛliw a bɛ boloda jumɛn de kɔnɔ o tuma a bɛ furakɛli kɛ ni tubabu saranaso dɔ de ye walima farafin fura gɛrɛgɛrɛw de ye a b'a kɛ ka mɔgɔw furakɛ n'a ye a bɛ se ka da fila fɔ an ye o sira fɛ basi foyi t'a ra bon an ta nin farafin fura don yiri don an bɛ baara kɛ n'a ye dɔrɔn comprimé ɲagami t'a ra tubabu fura foyi ɲagami a bɛɛ yiri gɛrɛgɛrɛ dɔrɔn an bɛ baara kɛ n'o de ye voilà yiri don an b'a tobi dɔrɔn naturel don ka don bidɔn kɔnɔ o de bɛ di mɔgɔ ma an bɛ furakɛ n'o sira de ye ɔ farafin fura don voilà
o la o diyara an ye mais aw ka furakɛliw sira fɛ bana dɔw de kɛrɛnkɛrɛnlen don aw bolo aw bɛ minnu furakɛ wa walima aw yɛrɛ ka furakɛli bɛ bana sidɔnbali camanba de kan nin waati bon an bɛ bana min furakɛ a ka ca kosɛbɛ mais an fɛ bobo yan kɛrɛnkɛrɛnma bi bi na farafindugu na mɔgɔ caman bɛ siro don dɔn kosɛbɛ min ye di an ka nin ye siro de ye sinon fura wɛrɛw b'an fɛ caman ala ma koloci bana nin furakɛ ne yɛrɛ la ale premier prix sɔrɔ wagadugu drépanocytose o b'a fɔ koloci an b'ale yɛrɛ furakɛ a premier prix ne yɛrɛ la sɔrɔ wagadugu deux mille huit olu bɛɛ bɛ yen mais kɔmi siro nin ale lo dɔn don kosɛbɛ an y'ale promo lo kɛ kosɛbɛ mɔgɔ caman b'a dɔn mɛ n'i yɛrɛ sera an fɛ bi la yan an bɛ fura wɛrɛ min kɛ an b'o ɲɛfɔ ye mɛ n'i don ka ca di fan bɛɛ wala min si nin ye bɔn si min don fana anze don labɔra tɔgɔ la sɛfin ka dananalisi bɛɛ bɛ yen e fɛ se tɛ taara a bɛ yiri dɔrɔn de wala dɔn mɔgɔ bɛ don dɔnsɛbɛ sinɔnf ka ca sin an bɛ tɛ foyi yɛrɛ kɛ typhoïde nin mɔgɔ b'ale dɔn yan fana kosɛbɛ an b'ale di faramasi na siro fana an b'o fana di faramasi na faramasi b'a ta an fɛ ka feere voilà dɔw yɛrɛ de y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye mɔgɔ bɛ ka fura min fɔ k'a ka ɲi ka ɲi faramasi in fana nana ta ka essayer c'est bon o y'a papiyew filɛ a ka ɲi dɔw fana b'a feere o fɛ yen voilà sinon an bɛ bana caman furakɛ mais siro don dɔn don kosɛbɛ kɔmi i b'a dɔn n'i ka mɔgɔw ma

bon i b'a dɔn bana dɔw bɛ yen olu dɔn don par exemple ni mɔgɔ nana sisan k'a kɔnɔ o bɛ ja ko kooko b'a ra an bɛ siro d'a ma a b'a traiter mais bana dɔw bɛ yen n'i nana an yɛrɛ ye bana nin modèle ye a tɛ faamu an b'a fɔ i ka taa examen kɛ donc n'i taara examen kɛ i bɛ na n'i ka document ye sisan an b'a lajɛ n'an bɛ se ka traiter an b'a fɔ i ye n'an tɛ se sisan an b'i bila ka taa dɔ dɔgɔtɔrɔw fɛ voilà parce que dɔw bɛ taa analyse kɛ ka na an b'a ye hépatite lo b'o la hépatite A o B o an b'a bɛɛ traiter mais f'i ka examen kɛ ka na n'i ka documentw ye an bɛ sɔrɔ ka traitement d'i ma a papier yɛrɛ bɛ yan dɔgɔtɔrɔ bɛ mɔgɔ bila ka na an bɛ kɔn k'i bila ka taa i bɛ taa lajɛ parce que ni mɔgɔ nana ten hépatite i tɛ se k'a dɔn min b'a la donc an b'a fɔ a ka taa lajɛ n'a taara lajɛ ni hépatite don a bɛ na sisan an bɛ traitement d'a ma n'a banna a bɛ tila ka taa lajɛ voilà u b'a fɔ a ye a niveau bɛ cogo min wala sinon mɔgɔ tɛ na ten an ka bara ka fura d'a ma mais n'i y'a ye sirop nin mɔgɔ b'ale dɔn n'i kɔnɔ bɛ ka ja ou bien sumaya b'i ra i b'ale min i sen fɛ dɔrɔn i bɛ taga et puis a bɛ ban wala mais ni bana min ye grave ye comme asthme ou bien typhoïde ninnu olu n'i ma examen kɛ a tɛ lɔn wala examen bana ninnu n'o nana an b'a fɔ u bɛ taa examen kɛ an b'olu traiter mais sanfɛ bana ninnu comme palu ou bien kɔnɔ bɛ ja ou bien ulcère b'i ra an b'ale fura nin d'i ma inchallah
Ayiwa o kunnafoni o faamuna mais kɛrɛnkɛrɛnya na aw yɛrɛ bolo lajɛli kɛ yɔrɔ de bɛ aw bolo kɛrɛnkɛrɛnya na walima aw bɛ mɔgɔw bila dɔrɔn ka se ka taa dɔgɔtɔrɔso dɔw de la u ka t'u yɛrɛ filɛ ka segin ka na wa walima lajɛli yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn bɛ aw yɛrɛ bolo a baara kama non lajɛli kɛ yɔrɔ t'an bolo an b'o bila ka taa dɔgɔtɔrɔw fɛ wala arajo bɛ kɛ yɔrɔ min écho bɛ kɛ yɔrɔ min an b'o bila ka taa yen

A yɛrɛ bɛ nin baara in na est-ce que a ye degun nasɔn dɔw sɔrɔ baara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya na a bɛ se ka min fɔ an ye wa bon an ye degun sɔrɔ a kɔnɔ i b'a dɔn farafinna a ka gɛlɛn wala farafinna ka na baara daminɛ c'est pas facile i b'a dɔn baara min don dɛmɛ ko t'a ra donc i yɛrɛ de bɛ débrouiller dɔɔni dɔɔni kɔmi n'i dan de i ka produit la ka ban an ye mɔgɔw ta u bɛ yaala ka to ka feere dɔɔni dɔɔni bon mɔgɔ fana y'a min u ko fura nin ka ɲi donc mɔgɔ bɛ to ka san bolo dɔɔni dɔɔni parce que an ka baara nin financement t'a la i yɛrɛ de bɛ bama i yɛrɛ ma ka to k'i ka furaw feere dɔɔni dɔɔni ni mɔgɔ y'a ta i b'i ka économie kɛ dɔɔni dɔɔni ka to k'i ka baara organiser a bɛɛ nana ten et puis i b'a dɔn fana an ka baara nin ka gɛlɛn n'i nana don a kɔnɔ fadenya ka bon kojugu parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ fɛ ka baara évoluer bon n'o y'a ye i ta évoluer don a fadenya ka bon kosɛbɛ wala donc o difficulté o de bɛ yen quoi par exemple an yɛrɛ tradi praticiens ni ɲɔgɔn cɛ bon n'aw bɛnna sisan ka to ɲɔgɔn bilasira ele ta nin erreur nin b'a ra nin bɔ a ra nin b'a ra nin bɔ a ra ale lo bi baara nin taga ɲɛ mais dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ka Ala dari bɛɛ ye ele ta nin ka cɛn i b'a dɔn o lo ka gɛlɛn farafinna ye an ka difficulté ni ale de n'aw yɛrɛ dama bɛn tɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ wala an fɛ yan a ka gɛlɛn kosɛbɛ wala ale dɔrɔn de y'an ka difficulté ye bon et puis deuxième des choses fana i b'a dɔn ministère de la santé bɛ yen faamaw bɛ yen par exemple olu fana ka ɲi k'a lajɛ n'a ye mɔgɔ min ka baara tagacogo ka ɲi a bɛ gɛrɛ a ra a bɛ se k'a dɛmɛ cogo min bon an fɛ yan o de ye difficulté nin ye i b'a dɔn ani dugu tɔw tɛ kelen n'i sera Ghana ou bien dugu tɔw na i b'a ye u n'u ka furatigi bɛ baara kɛ kosɛbɛ faama b'o dɛmɛ erreur min bɛ yen u b'a corriger n'o ye min yɛrɛ ka fura ka ɲi o fana bɛ se k'i dɛmɛ a bɛ taa ɲɛfɛ cogo min bon o t'an fɛ yan bon et pourtant an fɛ yan faama yɛrɛ ka dɔgɔ Burkina bi bi na min tɛ tɛ an ka utiliser a ka dɔgɔ a ka dɔgɔ quoi Bobo Ouaga bɛɛ mm. mais mɔgɔ minnu bɛna ni i dɛmɛ sisan nin mm, mm, o lo ka gɛlɛ bon i b'a dɔn problème fana min ye n'i t'a sira dɔn sira min b'a taama fo ka taa se faama nin ma u ka ɲi ka dɛmɛ minnu kɛ nin n'i t'a dɔn nin a ka gɛlɛ voilà souvent olu le ka ɲi ka lajɛ n'a yɛrɛ y'a ye nin ka baara taacogo ka ɲi a bɛ enquête kɛra ka filɛ est-ce que a ka fura nin ka ɲi wa mɔgɔw bɛ ka mun fɔ a la a yɛrɛ bɛ dɛmɛ k'a la voilà tubabuw fɛ o idéw lo bon an fɛ yan farafinna a ka gɛlɛn quoi sauf i yɛrɛ lo ka tugu i ka fɛn kɛ dɔɔni dɔɔni bon k' ala dari ala bɛ a tɔ ɲɛ i bolo quoi hɔn n' ala sɔnna a diyara an ye a i da sera yɔrɔ dɔ ma o yɔrɔ in ye important ye kosɛbɛ kɔmi a yɛrɛ furatigi dama minnu bɛ yen n'o ye o ye farafin fila baarakɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na bon aw yɛrɛ ma se ka weleda kɛ aw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kalama aw ka baaraw yɛrɛ sira fɛ kɔmi filɛ de ka hakilila min di aw ka se k' o falen aw ni ɲɔgɔn cɛ wa bon o filanan fana ye jumɛn ye kɔmi aw ka ca ala fɛ nin waati in na debisala ye jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔɔni farafin fura baara la mais est-ce que aw ye mɔgɔw ta a bɛ minnu fana lakalan aw ka nin baara ninnu na wa est-ce que o fana bɛ aw bolo wa n'a bɛ se ka dakuruɲa fila de fɔ o b'an bolo parce que yan n bɛ k'a fɔ i ye cogo min ala n'u ka bureau yɛrɛ filɛ tiripdo yan

a bɛ mɔgɔ bi naani bɔ habituellement donc mɔgɔ bɛ yen an b'o dege la ala n'u yɛrɛ tɛ yen don min bɛ baara kɛ o mɔgɔ bɛ yen voilà frèrew b'an fɛ minnu b'a ɲɛdɔn ala n'u yɛrɛ tɛ yen u b'a baara kɛ o mɔgɔ b'an bolo ɔɔn bon n bɛ difficulté min fɔra i ye nin par exemple ale ye autorité côté le ye voilà ni a total lajɛ nin min bɛ a kɛ Korhogo nin a ma mɛ RTI yɛrɛ lu taara documentaire k'a kan RTI yɛrɛ taara documentaire k'a kan a ka baara bɛ cogo min a n'a ka baarakɛlaw bɛ cogo min dɛmɛ min bɛ se ka kɛ o y'a bɛɛ bɔ mais an fɛ yan o bɛɛ b'a kalama ɛɛ radio baarakɛlaw b'an ka fura min télé baarakɛlaw b'a min faama nin yɛrɛ b'a min mais mɔgɔ min bɛ wuli ka se i ma sisan bon e ka baara nin kɔnɔ a fɛnkɛ ye mun ye ale tɛ yen donc a yɛrɛ lo bɛ débrouiller k'a ka baaraw kɛ dɔɔni dɔɔni fɛn min don fana ala ta bɔni kɔfɛ mɔgɔ bɛ fura nin féliciter mɔgɔ tɛ fura min k'a fɔ ko défaut dɔ b'a la ni mɔgɔ y'a min bi sini o b'a fɛ an bɛ yan an yɔrɔ ni yɛlɛ an depuis deux mille dix-sept an bɛ yan depuis deux mille dix-sept fo bi don bɛɛ u bɛ bɔ ka feere kɛ mɔgɔ b'a san fana voilà i b'a dɔn ni fɛn kɔni man ɲi i tɛ se ka feere kɛ bi sini i bɛ taa o yɔrɔ la bon dɔgɔdugu tɛ gɛrɛ na yan n'u tɛ taa yɔrɔ min ni mobili yɛrɛ mɛnna ka taa fo k'u weele kɛ ko fo mobili ka na donc an b'ala tando côté la inchallah
k'i fo k'i waleɲumandɔn i ka nin jaabi ɲuman ninnu na nin waati in na anw ye mais an bɛ na ɲininkali bonda gɛrɛ kɔnɔ kɔmi waati kɔrɔlen don an bɛ kɔrɔ waati nɔfɛ kɔmi burukina yan kɛrɛnkɛrɛnnenya na aw dɔnlen don ni farafinfura baara kɛ kosɛbɛ Mais est-ce que aw ni jamana gɛrɛ farafinfura baarakɛlaw a tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka ni baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ wa sabu i b'a dɔn a ka c'a la fɛ bana dɔw bɛ Côte d'Ivoire i bɛ t'a sɔrɔ burukina yan o bana sugu man ca yan nɔ dɔw fana bɛ burukina i bɛ t'a sɔrɔ o man ca Côte d'Ivoire mais est-ce que a bɛ hakilila falen kɛ a ni ɲɔgɔn cɛ bana yɛrɛ taabolo la a ni jamana gɛrɛ mɔgɔw wa an b'o kɛ parce que an ka lasigiden b'a bɛɛ mali la mɔgɔ b'an fɛ min bɛ tɛ an ka feere Côte d'Ivoire mɔgɔ b'an fɛ min b'a feere Cinkansé mɔgɔ bɛ yen Lomé mɔgɔ bɛ yen min b'a feere donc faransi mɔgɔ bɛ yen yɔrɔ mɔgɔ représentant b'an fɛ donc olu fana bɛ gɛrɛ farafin fura baarakɛla na ye ni difficulté min bɛ yen an bɛ to ka échange kɛ voilà et puis an ma taa mɔgɔ sigi ɛ o yɛrɛ de y'a kibaru mɛn fura nin ka ɲi u wulila ka na u nana ta u bɛ taa représenter jamana wɛrɛ

Kɛrɛnkɛrɛn na k'a ɲɛsin fanga tigilamɔgɔw ma u bɛ se ka fara aw kan cogoya min na ka se ka aw dɛmɛ ni baara in na wala aw ka se ka mɔgɔw yɛrɛ ka furakɛli nɔgɔya u bolo n'a sɔrɔ n'o weele da kan b'i bolo bon ali fɛn min ye i b'a dɔn farafinna yan n'i k'i bɛna mɔgɔ dɛmɛ a ka baara la i bɛ mɔgɔw de bɔ spécial o bɛna baro kɛ n'a tigi ye k'a ka baara tagacogo filɛ k'a dɛmɛ so n'i k'i bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ dɛmɛ tɛ s'a ma voilà parce que e mana kɛ cogo o cogo président fana b'a la ɲɛfɛmɔgɔ b'a la voilà n'o tɛmɛna ni sira dɔ ye sisan bɛɛ b'i ta bɛɛ b'i ta fɛnkɛ don défendre n'i tɛmɛna sira dɔ k'i bɛ taa enquête kɛ sisan olu bɛ bɛɛ b'i ta don défendre mais n'i yɛrɛ mɔgɔ bɔ uniquement na baro kɛ n'a tigi ye k'a lajɛ et puis i bɛ don dugu kɔnɔ ka enquête kɛ k'a ka baara cogo lajɛ ale la dɛmɛ min bɛ yen a bɛ se ka ɲɔgɔnya tɔɔrɔ mais n'i k'i bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ malara n'i bɛ cɛn sɔrɔ a ko la voilà weleda min bɛ n fɛ ni fangamɔgɔ min b'a dɔn i bɛ se ka tibizanga dɛmɛ cogo min komi farafin fura don an fɛ yan burukina fura don bon mɔgɔw fana dara fura nin na voilà pour que a ka kɛ fierté yɛrɛ a yɛrɛ ka dɔn k'a yɛrɛ ka jiri don a dilanna yan mɔgɔw b'a féliciter donc faamaw de bɛ se ka a jukɔrɔma tintinyara pour que a ko bɛ se ka ɲaga cogo min parce que hali bi ni fanga taara ka se o niveau la mais ni faamaw bolo donna a ra a bɛ fɛ a ka se niveau min na a bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan donc faamaw de bɛ se k'an dɛmɛ o côté la mais ni faama min fɛ ka dɛmɛ kɛ fana i bɛ tɛmɛ n'a sara ye I bɛna ɲɛdɔn fura don cogo min dɛmɛ min bɛ se ka kɛ i bɛna o bɛɛ fɛnkɛ n'ala sɔnna
o la an y'i ka nin kɔrɔ diyara an ye kosɛbɛ sabu mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ binaani ɲɔgɔn ta i ka société kɔnɔ ka baara kɛ jamana kan k'o hakili to sigida mɔgɔw la sabu kɛlen bɛ ka caman bɔ somɛriya la o la nin waati in na folikan jumɛn b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka ɲɛsin i ka client bɛɛ lajɛlen ma ani i ka baarakɛlaw foli ka Bon ne bɛ folikan min di bon n bɛ baarakɛlaw féliciter kosɛbɛ parce que ne ka baarakɛlaw bɛɛ bɛ baara kɛ bɛɛ bɛ baara kɛ kosɛbɛ bɛɛ fana content don bɛɛ bɛ min sɔrɔ a tɛ jɔn a ra bɛɛ b'a ka baara kɛ normal don bɛɛ nisɔn ka di bon ne ka baara kɔnɔ fana depuis deux mille dix-sept fo sisan mɔgɔ ma deli ka don ne ka baara ka démissionner ale tɛ ni dɔ ma fara kan mɔgɔ si ma démissionner n'i ye mɔgɔ donna ne fɛ a tilala ka bɔ baara la peut-être muso don a furula ni min furula a ma sara d'a ma voilà so ni min ma furu ka ban o mais cɛdenw cɛ ma mɔgɔ si ma démissionner ne fɛ ka ye donc an bɛ foli di bɛɛ ma bon banabagatɔ fana an bɛ ala dari ala ka lafiya di bɛɛ ma inshallah komi diɲɛlatigɛ taa taa n'ale bana ye Voilà donc an b'ala dari ala ka lafiya di bɛɛ ma inshallah ala k'an to ɲɔgɔn ye an b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ a ni ce parce que ni mɔgɔ y'i kanu la a bɛ na i ka baara lajɛ voilà inshallah an b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ a yɛrɛ ni baraji ala k'a ka baara taa ɲɛfɛ